ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma na tata bụ ụbọchị afọ dịka anyị anyị kpụ okwu n'ọnụ bụ ụbọchị ndị Igbo na-agụ arọ bụ ụbọchị o ji ama eji mara ndị bụ Igbo na omenala Igbo niile na ihe o ji mara ndị Igbo celebration of new new year festival ọ ya bụ today tata bụ ụbọchị afọ ọnwa nke mbụ n'afọ 2024 bụ ụbọchị ndị Igbo na-eselebreti their new year mbọsị ndị Igbo ji agụ arọ ịgụ arọ bụ omenala ndị Igbo ihe o ji mara ndị Igbo ụbọchị ndị Igbo ji enwe aṅụrị na Chukwu Okike Abịama ejirila mmiri siri ike wee tụọ ana ime wee na-achọzi ka ana nwee ike mụpụtara ha ezi mkpụrụ ịtụ ana ime a chukwu jiri mmiri wee tụọ ana ihe o mere taa bụ ụbọchị afọ bụ 22nd of February na ịkaụntụ nọmba ndị oyibo ma mbọsị nke mbụ n'ọnwa mbụ n'afọ 2024 ọ bụ ihe o ji wee mara ndị Igbo na omenala ha and taa ka anyị na-asị na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma isee taa ka anyị na-asị na mkpụrụ onye kụrụ ya ka ọ ga-aghọrọ onye kụrụ nke ọma ga-aghọrọ nke ọma onye kụrụ nke ọjọọ ga-aghọrọ nke ọjọọ ihe ọbụla anyị kọnyela n'ala ga-efu ome n'aha Chukwu Okike Abịama mmiri nke mbụ ezoola o zoro n'Igbo niile ebe Igbo sọtụrụ ebe Igbo bidoro na ebe Igbo sọtụrụ mmiri nke mbụ zoro mmiri a zoro taa zoro n'Enugu o zoro n'Abịa o zoro n'Imo o zoro n'Anambra o zoro n'Ebonyi o zoro n'ala Igbo niile ife a na-eme bụ ka Igbo niile mara na na Chukwu Okike abịa ma ewelola mmiri wee tụọ ana ime anyị na-echezi ihe anyị na-echezi bụ mgbe ya bụ ime ọ tụrụ ana ga-apụta ihe site mgbe ana ga-amụ nwa ya mgbe ana ga-amụ nwa bụ mgbe ọ ga-ebido kọnyewe ihe na ana maka na bido taa ka ndị ọrụ ugbo ga-ebido kọnyewe ọrụ ugbo ha ndị na-akọ ji ga-ebido kọnyewe ji na ana ọ kọnyecha ji na ana o ruo na ọnwa septemba ọgọst septemba o bido wepụtawe ya bụ ji ọkwa eziokwu o wepụtawe ya bụ ji bụ mgbe ahụ ka ndị igbo ji emekwa mmemme ọ na-akpọ ekeresimesi maka mgbe ahụ ka ndị igbo ji agba christmas ha ji anọkọrịta ọnụ eme new yam festival eme mmemme ha iji gosi na omenana Igbo ga-adịgide a sị na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma ọ ga-adịrị ọdịnana Igbo niile na mma ọ ga-adịrị ndị niile ji ezi obi ha wee na-eme ya bụ omenana and ọdịnana na-akọwapụta ọdịm na mma ndị Igbo na eji mara ndị bụ Igbo na ihe o ji mara ndị Igbo na otu ndị Igbo si akpa agwa otu ndị Igbo si ebi ndụ a sị na ọ ga-adịrị anyị na mma ọ sị na ekwe kụọ ama agbaa ọ kụọla ekwe nke mbụ bụ ekwe ịgụ arọ wee kụkwa ya bụ ekwe iji wee gọdo ọfọ arọ n'ife anyị nọzi n'usoro ya bụ ịya mkpụrụ o nee anya na mkpụrụ ihe dị na mkpụrụ a bụ ihe dị iche iche akụkụ dị iche iche ihe a bụ akụkụ dị iche iche bụ ihe dị n'ime ya aṅara mkpụrụ aṅara dị n'ime ya mkpụrụ awa dị n'ime ya ose dị n'ime ya ogwusi dị n'ime ya akidi dị n'ime ya ọka mkpụrụ ọka dịkwa n'ime ya hmm? ọka dị n'ime ya mkpụrụ mkpụrụ niile dị iche iche ndị Igbo na-aya dị n'ime ya mkpụrụ ọkụrụ dịkwa n'ime ya ihe a bụ iji gosi na ndị Igbo niile na-aya mkpụrụ na ọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ n'afọ a anyị na-abanye maka na afọ ọfụrụ a bụ ezigbote ihe ọ mkpụrụ onye kụrụ ya ka ọ ga-aghọrọ onye kụta mkpụrụ nke ọma ọ ghọrọ nke ọma onye kụrụ mkpụrụ nke ọjọọ ọ ghọrọ nke ọjọọ na anyị sị na mkpụrụ onye kụrụ ya ka ọ ga-eme gịnị ya ka ọ ga-aghọrọ ya bụ mkpụrụ a bụ taa ka ọ ga-ayị ya yasara ya enu yasara ya ana ka ana nwee ike wee mịta ezi mkpụrụ maka na ya bụ mmiri chineke jiri wee tụọ ana ime ọ bụ mgbe anyị yasazịara ha mkpụrụ ihe oriri e nwee ike riji afọ wee mụọ ya bụ nwa ọkwa eziokwu ha riji afọ ha eme gịnị ha amụpụtara anyị nwa mgbe ọ ga-amụpụta nwa ha nwee ike mụtara anyị ejima ha nwee ike mụtara anyị ezi ihe ha nwee ike mụtara anyị ego ha nwee ike mụtara anyị ụnọ ha nwee ike mụtara anyị akụ na ụba dị iche iche ọkwa eziokwu ọ ya bụ mkpụrụ maka na ya bụ mkpụrụ anyị ga-aya mgbe anyị ga-ayị ya anyị ayasara ya enu yasara ya ana yasara ya mmụọ yasara ya ikuku yasara ya anyanwụ mgbe anyị ga-aya ya bụ ihe ihe anyị ga-ayọ Chukwu Okike Abịama ma ya bụ aja ana na mmụọ na agbara na nna nna anyị ochie bụ ndị mewere ya bụ omenana na gboo gboo ihe anyị ga-ayọ ha bụ ya biko na ya bụ mkpụrụ anyị yara ya mịtara anyị ezi mkpụrụ na mgbe anyị ga-aya mkpụrụ a ha ekwekwana ka ọ dasa na okwute ebe ọ na-agaghị enwe mmiri ọ ga-amịrị ha ekwekwana ka ọ dasa n'ogwu bụ ebe mkpakasị arụ ihe mkpakasị arụ ga-adị ọkwa eziokwu ya dasakwana n'ebe anwụ ga-achagbu ya achagbu kama ya dasa n'ana e, ebe ọ ga na-enweta mmiri ma na-enweta anwụ na-enwetakwa ikuku na-enweta anyanwụ ebe arụ na-ama agbakasị ya agbakasị bụ ebe ọ ga-anọ wee nwere onwe ya wee mịta wee mịtazi ezi mkpụrụ nwoke pụta o mee gịnị ọ wọrọ nwaanyị pụta o mee gịnị ọ wọrọ anyị na-awọrọ na-awọrọ gịnị ezi ihe na ọ bụrọ ajọ ihe and otu a ka anyị si wee kwuo na igbo niile gbaa gburugburu n'ala igbo niile ebe igbo sọtụrụ na taa ọ na-aya ezi mkpụrụ ka ọ na-asị na ala igbo niile ga-ayata ndụ yata udo yata ihe akụ akụ ihe enwe enwe ụmụ igbo nọ n'obodo oyibo mkpụrụ ọbụla ha kụrụ ya ka a ga-aghọrọ a sị m na ndị Igbo ndị nọ na mba niile na-azụ ahịa ma ndị na-achọ ihe olili ma ndị nọ na mba ụwa niile na mkpụrụ ọbụla ha yara a sị m na ọ ya ka a ga-aghọrọ a sị m na ha ga-aya ezi mkpụrụ ọ ga-amịtara ha ezi ihe ọ ga-amịtara anyị udo n'ala Igbo mịtara anyị ọdịmma n'ala Igbo mịta ezigbote ihe akụ akụ ihe enwe enwe ọnwụ ike agaghị abịa n'ala Igbo ya ya ama bịa n'ala Igbo hmm? mkpụrụ ahụ anyị bu n'aka taa bụ mkpụrụ anyị ga-aya ga-abụ ezi ihe wee nye ụmụ Igbo niile ọ ga-abụ ezi ihe wee nye ala anyị bụ ala Enugu steeti ọ ga-abụ ezi ihe wee nye ana Nike wee nyekwa na ụmụ Nike niile ọ ga-abụ ezi ihe wee nye ana anyị nọ n'ime ebe a na Nchatancha Nike ọ ga-abụ ezi ihe wee nye ana n'ike ana nchatancha n'ike ana mburujodo ana imo steeti ana abia steeti ana anambra steeti ana ebonyi steeti ana ee ka ebe ọzọ ee akwa ibom steeti ana kogi ana ee e, e, e, benue steeti ana ee, e, e, delta steeti ana benin ana eh, Igweọcha ebe niile igbo bidoro na ebe igbo sọtụrụ ọ ga-abụ ezi ihe wee bụrụ ezi mkpụrụ wee nye igbo niile na otu anyị si kwuo ya otu a ka ọ ga-esi wee dị n'aha chukwu na aja ana

ọ ga-adịrị igbo niile na mma ada igbo niile ọ ga-adịrị ụnụ na mma pịa pause ka m setiele gị ya ọkwa live ọ ga-adịkwara ụnụ na mma n'aha Chukwu Okike Abịama ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma n'aha Chukwu Okike Abịama ife a bụ mkpụrụ akwụ maka na akwụ ị na-anụ maka ya bụ ezi ihe wee nye ala igbo ọ ife chukwu okike abịama ji gozie ndị igbo nkwụ bụ ezi ihe o ji gozie ndị igbo niile ndị igbo si na nkwụ akụta mmanya ọ na-aṅụ aṅụ mmanya nkwụ ọcha bụ na nkwụ ka o si apụta ọ ihe Chukwu ji wee gozie ndị Igbo ọ na-eme mmemme ọbụla dị n'ala Igbo mmanya nkwụ ọcha na-adịghị ebe ahụ mara na mmemme ezuro oke mara na ya bụ mmemme o zuro oke ma ncha ọ na-aṅụ ya aṅụ dị ka mmanya ọ na-aṅụ ya aṅụ dị ka ọgwụ ị bịa na ya bụ nkwụ ọ na-ekwu okwu ya na na ụlọ gị dị ọcha ọ zasasịa ya azasa ọ dị ọcha bụ na nkwụ ka o si ewepụta ihe ọ ji azacha ụlọ azịza ọ chịkọta ya ọnụ o were ya wee mee gịnị wee zaa ụlọ ụlọ adị mma dị ọcha ọ ya ka ndị Igbo ji wee tụọ n'ilu okwu sị na na ọ nyụkọọ mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbaa ụfụfụ na ihe ọbụla ga-eme ka udo dị na ọ ga-ejikọ ya ọnụ dịka gịnị ukwu azịza maka na o jikọta ya ọnụ o dozie obodo ọ dị mma o dozie ezinụlọ ezinụlọ adị mma otu a ka ọ dị na ọ bụrụ na ị gbagote n'elu ya bụ nkwụ o wee wepụta ihe na-aza abala abala ahụ ka o ji eme mmanya ọ ya bụ gịnị nkwụ ọcha the same abala ahụ o si wepụta nkwụ ọcha mmadụ na-aṅụ ka o sikwa ewepụta mkpụrụ akwụ abala ahụ ka o ji wepụta mkpụrụ akwụ a ha were akwụ a tupu akwụ achaa o nwere nke na-acha green ihe ndị be anyị na-akpọ ya bụ akị nkọrọ mgbe ahụ ọ ka na-acha green ọ ka dị ndụ ndụ ọ bụrụ na i tie ya ọ na-acha ọcha e weli ya na-ata akị ya na-atọ ụtọ dịka akụ bekee akị ya na-enye ụbụrụ isi maka na ọ bụrụ ọ bụrụ na i titechie ya kponye ụmụntakịrị ha na-ata ụmụaka na-enwe ụbụrụ a na-enwe ụbụrụ ụbụrụ akwụkwọ nya bụ akị ahụ o tipụtare na-acha ọcha ọ na-ata ata ọ na-agwọ nyanya ọ na-agwọ ulcer ọ na-agwọ pile ọ na-agwọ ọtụtụ ihe dị iche iche bụ ihe si n'akwụ apụta ni- na nkwụ apụta mgbe ahụ mgbe ahụ mgbe ahụ ha ka na-acha ndụ ndụ ọ ka achaba acha otu a- nke asa acha red ọ ka achabe mgbe o megidere wee chaa o- o wee wetute ya o gbutuo ya n'elu nkwụ o welukwa ya bụ nkwụ akwụ a shie ya n'ọkụ ihe a bụ ihe nna nna anyị bidoro na mbụ wee mewe onye kụziere ya nna nna anyị ochie ọ Chukwu Okike Abịama ha gụrụ ya n'akwụkwọ ha wepụtakwa ya otu a ha eshie ya eshi ha shichie ya eshi ha zọọ ya azọ ha zọsịa ya azọ ha pịpụta mmanụ ya wee shie mmanụ ya n'ọkụ mmanụ ya wee wụrụza mmanụ o ji eri nri ọkwa eziokwu ọ bụrụ na ha mesie nke a ha eweluzie nke dị n'ime ya bụ akị wee kpọsa n'anwụ akị ahụ ha kpasara n'anwụ ọ kpọọ nkụ ha etie ya bụ akị were akị ahụ wee site ihe na-aza enu enu akị ọ bụ ya bụ ude ndị mgbe gboo na-ete ha tachaa ya bụ akị ha were ya wee mere ude ha na-ete n'arụ mgbe ahụ ụfọdụ na-abụrụ ha pụta e were akị ahụ eshie ya eshi shipụta ya enu ya enu ahụ o nwere nwatakịrị ọ mụrụ ọfụrụ n'ala Igbo ọ na-anaghị eji enu akị ete ya n'arụ maka na ọ na-egbochi ihe ọdụdọ ọ na-egbochi ihe ọdụdọ o jikwa ya afịa ihe na-aza nta nta na-adị ụmụaka n'arụ o jikwa ya bụ akị afịakwa nta ihe a ọ bụrụ uru akwụ bara n'ala Igbo ya bụ akị ahụ i tipụtara ije ya ahụ bụ the condemn one ahụ i tipụtara ka nna nna anyị ochie ha ji wee na-akwa okporo ụzọ ha na-awụsachi ya ebe ọbụla ọ wụsara mmiri anaghị adọ ebe ahụ ha ji ya wee mele kolota ọ bụghị kolota nke ndị oyibo kịta ha ji ya wee mere kolota iji gosi na ala igbo dị mma chukwu gọziri ndị igbo ọfụma gozie ndị igbo na amamihe gozie ha na akọ na uche dị iche iche ọ bụrụ uru akwụ baara ndị igbo ya bụ akwụ nwere nke na-aza akwụ ojukwu akwụ ojukwu a o jikwa ya ma ihe niile dị n'ime ya ma ọ site na ọmụ o jikwa ya arụ ọrụ o ji ya agwọ ọya o ji ya egbochi ọya dị iche iche bụ ihe ọ na-arụ ị bịakwa na ọmụ ọmụ nkwụ si na nkwụ apụta ndị Igbo ụfọdụ ji ya eti mmọnwụ o nweghịkwanụ onye omenala na-anaghị eji ya akwado ihe ọbụla bụ ịtụ ogu ọ na-eme n'ụzọ omenala onye chọrọ ịgọ ọfọ ọ na-eji ya atụ ogu ụfọdụ na-eji ya alọdọ mmụọ ha alọdọkwa na agwụ ha ọmụ nkwụ ihe ọbụla si na nkwụ apụta nwere uru ọ bara ọ bara uru dị iche iche ị bịa na ebe ahụ o si wee wepụta azịza ọ na-akpọ ya nkworo igu ọ gbutuo ya bụ igu wepụchie ihe azịza ahụ kpọchacha ya na ogwu ya kpụchacha ya ọ na-akpọ ya nkworo nkworo ndị nna nna anyị ha ha ji ya arụ ụlọ ha na-eji ya arụcha mgbaji kpachichi ebe ahụ ọ dị mma ụfọdụ na-eji ya arụ ụlọ kpachichi ụlọ ahụ ụfọdụ na-eji ya arụcha ma kichin ebe ọ na-esi nri dị nkworo ọ bụrụ uru ọ bara o nwere nke na-esi na arụ ya pụta ọ na-akpọ ya ememele ememele ya ahụ ka ndị be anyị ndị Igbo ji wee mere eriri eriri ha ji akpa nkata ha ji ya na-akpa nkata ihe ọbụla ọ kpọrọ nkata taa o site na nkwụ ka o si wee bịa ha ji ya mere eriri o ji eke ọba ji jikwere ya mere eriri ha ji eke ọtụtụ ihe ha ji eke nkụ ehe o jikwa ya eke ụlọ ọ ya nwa ọ na-anọchite anya ntu mgbe ọ na-arụ ụlọ ka ị mara na ihe si na akwụ nkwụ apụta bụ ezi ihe ezi ihe ife m gụrụ bụ ụfọdụ maka m bido taa kọwawa ihe niile gbasara nkwụ ndị Igbo tụrụ ilu okwu sị na na ọ bụ onye ebe onye ruru ka ọ madobe kedu maka ncha ncha nkọta ncha o ji asa arụ o nwere nke dị na nkwụ bụ nke ahụ ebe o si wepụta akwụ a nke a ka a na-ewere osikwu ya ogwu nkwụ ogwu ahụ afọrịfa ka ọ na-akpọ ya ogwu akwụ ha were ya sie ya sipụta ncha ndị Igbo ji asa arụ ncha ahụ na-agwọ ọya ncha ahụ na-agwọ ringworm ncha ahụ na-agwọ pimple ọ na-agwọ akpụkpa ọ na-agwọ e, ka ihe a na-eme mmadụ ngwọ ụnụnụ ọtụtụ ihe ọ na-agwọ ka i wee fụ na ihe si na akwụ na nkwụ apụta bụ ezi ihe n'ala Igbo niile ndị Igbo nwere ihe dị iche iche ọ ya ka anyị ji sị na taa na ya bụ mkpụrụ bụ ihe na-eweta ezi ihe ma ihe anyị na-eri maka na o nwere ọnụ niile nọ n'ụwa nke na-anaghị eri mmanụ ihe ọbụla i sichere ị na-atinyere ya mmanụ o nwere isi ha ọ bụrụ na a tụgharịa ya ha nwere ike kpọọ ya groundnut oil mana ha ncha niile bụ gịnị mmanụ ihe ọ bụla ọ kpọkwara ihe anyị ma bụ na gịnị mmanụ o nwe onye nọ n'ụwa na-anaghị eri mmanụ ya ka anyị ji sị n'ala Igbo niile na-eri mmanụ igbo niile ma ihe dị na mmanụ mara ihe dị n'akwụ mara ihe dị n'akwụ anyị sị na ọ ga-adịrị ndị igbo mma anyị sị na ndị niile bụ ndị igbo ebe niile igbo bidoro na ebe igbo sọtụrụ na ọ ga-adịrị ha na mma igbo ga na-eje eje ha ga na-ana ana ebe ọbụla igbo zọrọ ụkwụ na ọ ga-abụ ezi ihe wee nye ndị igbo ọnụ ọbụla na-eli mmanụ bụ onye kọjara ndị igbo ga-eburu ihe nkọja ọnụ ọbụla na-eli mmanụ nke kọjara ndị Igbo ga-evu ihe nkọja nke na-anụ ndị Igbo anụsa ndị Igbo ọgụ asị m aja ana nụsawa onye ahụ ọgụ ndị Igbo ga na-eje ha ga na-ana maka na eje ana bụ isi ije ndị Igbo ga-adị ka mkpụrụ akwụ a ebe ọbụla ha pụtara ha ga na-amụsa ndị Igbo ga-abụ ndị ọ ga-eji na-eme ọnụ maka na o nwere ihe si nwa afọ Igbo na-arụpụta na-abala uru obodo ọbụla ị bịara n'ụwa ọ bụrụ na ị fụrọ nwa afọ Igbo i mee gịnị ị na mana na obodo ahụ enwere isi ndị Igbo nọ na London ndị Igbo nọ na America ndị Igbo nọ na Kafanchan ndị Igbo nọ na mba niile na ọ sị ka ọ gụwa mba niile obodo ọ sị na mmadụ anaghị eje eje ndị igbo na-eje ya wee tụrụ ugo na ọ kwa eziokwu anyị sị na ndị igbo niile na ọ ga-adịrị ha na mma ụkwụ ha ji jee mba ka ha ga-eji na nwafọ igbo ọbụla jeela mba ga-atụrụ ugo na ebe ndị ọzọ jere tọ nwafọ igbo jee ọ ga-enwe mmeri mmeri ga-abụ nke ndị igbo ọdị na mma ga-abụ nke ndị igbo agụrụ ama agụ ụmụ igbo o nwere ife ga-eme ndị igbo maka na ndị Igbo bụ ndị na-akọpụta ihe oriri ihe o ji ndị na-akọpụta ihe ọ bụla ọ na-eri eri bụ ndị Igbo and otu a ka ọ dịfe mgbe nna nna anyị ochie ka nọ bụ nna nna anyị ha ọ ha nwa mechara wee nyefee anyị n'aka ya bụ ọkụ a gụnyere anyị nwa n'aka ọ gaghị ele anyị anyị sị na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile ebe Igbo sọtụrụ na ebe Igbo bidoro

chukwu okike abịama anyị ekene gị o chi nna nna anyị ochie anyị ekene gị o chukwu na-afụ na ife afụ na nzuzo anyị ekene gị o chukwu mara onye aka ya dị ọcha na onye obi ya dị ọcha anyị ekene gị Aja ana Igbo niile anyị ekene gị o Amadioha anyị ekene gị o Chukwu Eke anyị ekene gị o Chukwu Orie anyị ekene gị o Chukwu Nkwọ anyị ekene gị o Chukwu Afọ anyị ekene gị o asị m mmụọ niile bụ mmụọ na-emere ndị Igbo ife anyị ekenekwa unu mmụọ ndị Igbo na-emere ife anyị ekenekwa gị mmụọ nna nna anyị ochie anyị ekenekwa gị mmụọ anyị na ya so wee bịa ụwa anyị ekenekwa gị mmụọ n'ụwa anyị anyị ekenekwa gị ma mmụọ okporo ụzọ ebe ọ mụrụ anyị bụ anyị Chukwubụzọ anyị ekenekwa gị Chukwu okike abịama mmụọ na-afụ na ife afụ na nzuzo mmụọ maara onye aka ya dị ọcha na onye obi ya dị ọcha mmụọ maara onye eziokwu mmụọ kere ihe niile mana o nwerọ ihe kere ya ọ nwa unu nwoke bụ Nwaeze Chukwubụzọ Mba aka ji ọfọ igbo ọzọ eme nta eme imo ọ mụ na-akpọkọ unu tata na taa bụ ụbọchị afọ ya ka anyị ji wee cheele gị nzu na nzu bụ ugo na ugo chara acha adị echu echu a sị m na taa bụ ụbọchị afọ ụbọchị ndị Igbo na-agụ arọ ụbọchị ndị Igbo banyere arọ ọfụrụ ọnwa nke mbụ n'afọ 2024 a sị m na ọ ga-adịrị anyị na mma na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo na mma na anyị ga-achake dịka ugo na ugo chara acha adị echu echu ụmụ Igbo ga-achake dịka ugo na ugo chara acha adị echu echu anyị ga na-acha dịka otu a nzu a si acha otu a ka ọnọdụ anyị ga-esi na-acha otu a ka ndụ anyị ga-esi na-acha otu a ka ebe anyị tinyere aka ga-esi na-acha a sị m onye ọbụla bụ nwa afọ igbo na ọ ga na-eje eje ọ ga na-ana ana ọbara igbo niile ga na-eje ha ga na-ana ọnụ kwuru njọ n'ebe anyị nọ ga-atụgharịa kwuo mma na mmeri ga-abụ nke anyị n'eke mmeri ga-abụ nke anyị n'orie mmeri ga-abụ nke anyị na afọ mmeri ga-abụ nke anyị na nkwọ eze chukwu okike abịama chukwu maara onye obi ya dị ọcha na onye aka ya dị ọcha ọ sị na ọ bụ naanị aka dị ọcha na-atụ nzu obi dị ọcha na-atụ nzu na aka na-adịghị ọcha tụọ nzu ana etigbuo ya obi na-adịghị ọcha tụọ nzu ana etigbuo ya a sị m chukwu okike abịama ọ gị na-afụ na ife afụ na nzuzo aka ji ọfọ ndị igbo nke abụọ ọzọ eme nta eme imo ana m akpọ gị na oge a kara aka eluo na akpọkuo mụ gị n'isi ụmụ igbo niile kpọkuo gị n'isi ebe igbo bidoro na ebe igbo kwụsịrị wee sị gị bịa ka ị bịa dozie ndụ anyị ka anyị dị ọcha na taa bụ ụbọchị afọ bịa fụpụla anyị ọnwụ fụpụla anyị uchu fụpụla anyị ihe ọjọọ fụpụla anyị mkpọrọmasị nwoke mkpọrọmasị nwaanyị fụpụla anyị ihe ọbụla ga-eri isi anyị ihe ọbụla ga-ebute ọnwụ n'ala Igbo na anyị achọrọ ya ihe ọbụla ga-ebute nsogbu n'ala Igbo na anyị achọrọ ya ihe ọbụla ga-ebute ọdịda n'ala Igbo na anyị achọrọ ya ọ bụ mmeri ka ụmụ Igbo na-achọ ọganihu ka ụmụ Igbo na-achọ nnwere onwe ka ụmụ Igbo na-achọ ana m arịọ Chukwu Okike abịama gị weta udo n'ala Igbo weta nnwere onwe n'ala Igbo weta ọganihu n'ala Igbo na ọ kwanụ ihe a ka anyị na-arịọ ma kwenye na gịwa bụ Chukwu Okike abịama ga-emere ya anyị na ị ga-emezuli anyị na eke mezuoli anyị n'orie mezuoli anyị na afọ mezuoli anyị na nkwọ a sị gị bịa ka ị bịa dee anyị ya bụ nzu ka anyị dị ọcha n'ikpere gị ka anyị dị ọcha n'iso ụzọ gị ka anyị dị ọcha n'eziokwu ka anyị dị ọcha n'ezi omume ka anyị dị ọcha n'ụzọ niile nke dị mma ka anyị ghara ịdị ọcha n'ụzọ ọjọọ na ọ kwanụ ihe a ka anyị na-arịọ anyị sị na ugo chara acha adị echu echu na anyị ama nchu echu ụmụ anyị ama nchu echu ezinụlọ anyị ama nchu echu ọganiru anyị ama nchu echu obodo ọbụla anyị batara nwoke ga-afụ anyị n'anya nwaanyị ga-afụ anyị n'anya okenye ga-afụ anyị n'anya nwata ga-afụ anyị n'anya ebe ọbụla ụmụ Igbo jere tọọ anyị ga-eje anyị ga-ana maka na eje ana bụ isi ije ụmụ igbo ga na-eje mba ha ga-eturu ugo na a sị m ebe ndị ọzọ jere tọ na ụmụ igbo ga-eje ha ga-ana na o nwerọ ihe ga-eme nwa afọ igbo nwafọ igbo ọbụla ga na-eje mba na-ana na m agọdo n'isi ụmụ igbo niile sị na ọ ga-adịrị ụmụ igbo niile na mma ọ ga-adịrị ụmụ igbo niile na mma ọ ga-adịrị ụmụ igbo niile na mma ọ ga-adịrị ụmụ igbo niile na mma na ọ kwanụ otu a ka anyị si wee gọọ na eke gọọ n'orie gọọ na afọ gọọ na nkwọ n'aha chukwu okike abịama chukwu na aja ana ikuku na mmiri anyanwụ na agbara a sị m na nwa unu nwoke ji nzu n'aka wee wetara unu na m akpọkọ amadiọha gbakọ aja ana igbo niile kpọkọ ndị nze na ndị ọzọ kpọkọ ndị ichie kpọkọ mmụọ niile ndị igbo ji eje mba tụrụ ugo na kpọkọ eze agwụfe bụ eze ọra nke abụọ wee kpọkọọ eze nke mbụ bụ eze agamigbo wee kpọkọọ eze gad wee kpọkọọ mmụọ mmụọ gad mmụọ eri wee kpọkọọ ugwu nwaanyị ka anyị ike ji wee kpọkọọ mmụọ niile ndị igbo ji eje mba tụrụ ugo na wee kpọkọọ mmụọ dị na amambara mmụọ dị na aguleri mmụọ dị na amambara niile wee kpọkọ mmụọ dị n'arọchukwu mmụọ dị n'abịa mmụọ kamanụ ozuzu wee sị ụnụ na nzu ka m ji n'aka akpọkọ ụmụ mmụọ niile dị n'imo steeti kpọkọ osimiri njaba bụ mmụọ nọ na njaba mmụọ na-emere ndị ọrụ ife a sị m ụnụ na ọ kwanụ nzu ka m ji n'aka wee kpọkọ mmụọ dị n'ebonyi steeti kpọkọ mmụọ ee ezekuna oke mmụọ ndị ebonyi ji eje ọgụ wee tụrụ ugo na wee kpọkọ mmụọ ebenyi sị unu binye na nzu ka m ji n'aka wee kpọkọ mmụọ dị n'enugwu steeti kpọkọ eze nwaanyị anike nwawụwa oke arụsị na nike wee kpọkọọ anị isi ọgba na ugwu isi ọgba na ori isi ọgba na ugwu ọnachitere wee kpọkọ ugwu uge n'ụzọ nwa ezi ome bụ oke ngwu bi n'agụ oke arụsị na-enye onwe ya nri wee kpọkọ anị ọnụ ọgba na ugwu ọnụ ọgba na isi ọgba ọnụ ọgba ee wee kpọkọọ eze nwaanyị ekwuru wee kpọkọọ ọnụ ọma emene wee sị ụnụ na ọ kwanụ nzu ka m ji n'aka ka ụnụ gbata ọgụ wee kpọkọkwanụ eze nwaanyị idodo ikwunne m wee kpọkọ eze nwaanyị nwee na-ebo wee sị ụnụ ụnụ bịakene kpọkọ ndị nwe ikuku ndị nwe anyanwụ ndị nwe ihe ndị ji ọka eje mmụọ nọ n'aja ana bụ mmụọ anyị na-azọ ụkwụ n'ime ya anyị na-akpọkọ unu wee sị mmụọ ọbụla anyị kpọkwara ya kpọkwara ibe ya ma nke anyị chetara kpọ ma nke anyị echetaghị ya so kpọrọ ibe ya wee kpọkọ ọfọ ndị igbo niile ji eje mba tụrụ ugo na kpọkọ ọfọ ndị igbo niile sị unu na nwa eze chukwubụzọ mba aka ji ọfọ igbo ọzọ eme nta eme imo na-akpọ unu wee kpọkọ mmụọ niile ji ọfọ n'ala igbo ndị ji ọfọ n'ezi omume ndị na-eme ezi ihe ndị na-ebi ezi e, ezi agwa ndị na-akpa ezi ndụ ndị aka ha dị ọcha ndị na-eme omenala n'ụzọ eziokwu ndị kwụbara ụzọ- a- aka ha ọtọ ndị na-ebi ụzọ n'ụzọ ziri ezi ana m akpọkọ unu sị unu nekwanụ nzu ka m ji n'aka wee sị unu doo doo doo n'ọkwanụ nzu ka anyị na-atụ n'isi ụmụ igbo niile n'isi nwoke n'isi nwanyị n'isi nwata n'isi okenye n'isi mmadụ niile nọ n'ala Igbo wee sị na ọ ga-adụrụ ụmụ Igbo na mma asị m na mkpụrụ ọbụla anyị kụrụ n'ala na ọ ya ka anyị ga-aghọrọ asị m na ji ọbụla anyị kụnyere n'ala na ọ ga-efulu ome asị m na anyị ga-adị ndụ ka nka anyị ga-aka isi awọ a sị m na ihe riri ndị ọzọ amalikwa anyị ihe kwụsịrị nwoke ama nkwụsịkwa anyị ihe kwụsịrị nwaanyị ama nkwụsịkwa anyị a sị m chukwu okike abịama na ya bụ nzu anyị ji n'aka ka anyị sị gị biko doo dodo bịakwa ka ị bịa dee anyị nzu bịa ka ị bịa bịa nọnyere anyị bịa kwaala anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị bịa tinye ọnụ anyị ka anyị bụrụ ndị eziokwu ka anyị bụrụ ndị ezi omume ka anyị bụrụ ndị na-eso ụzọ gị n'ime mmụọ na eziokwu ka anyị bụrụ ndị na-agọdị ana kwụba aka ọtọ na-eme ụzọ na usoro nke gị asị m n'otu a anyị si wee kwuo ya otu a ka ọ ga-esi wee lee o eze chukwu okike abịama na mmụọ niile na-emere ndị igbo ife na mmụọ ndị igbo na-emere ife tata ka ndị igbo na-agọda arọ asị m na taa ka igbo na-agụ arọ tata ndị igbo na-agụ arọ tata bụ ụbọchị nke mbụ na ọnwa nke mbụ n'ahọ 2024 a sị m na ọ ga-adịrị anyị na mma na ife m ji n'aka bụ edo edo na-edo obi edo na-edo anya anyị sị ya biko mmụọ ọbụla anyị mejọrọ n'ala igbo anyị sị ya obi ya dajụọ mmụọ ọbụla anyị mejọrọ n'ala igbo ka anyị na-arịọ obi ha biko dajụọ mmụọ ọbụla anyị mejọrọ anyị si gị obi gị dajụọ ajana anyị mejọrọ anyị si gị obi gị dajụọ agbara na mmiri anyị mejọrọ anyị si gị obi gị dajụọ ikuku na anyanwụ anyị mejọrọ anyị si gị obi gị dajụọ mmụọ niile bụ mmụọ anyị na-eso wee bịa ụwa bụ mmụọ anyị mejọrọ ma ụzọ ziri ezi ma ụzọ na-ezighị ezi ma nke anyị chetara ma nke anyị na-echeteghị anyị si gị obi ụnụ dajụọ n'ọkwa nkiri nkiri ka ọ na-ekiri ododo ejirọ ododo eni ozu na ọ nkiri nkiri ka ndị iro ga na-ekiri anyị na ha ama mfụ anyị anya ọ bụ okirikiri ka ọ na-agba ukwu ose a dịghị arị ya elu ndị iro ga-agba anyị okirikiri mana ha ama nweta anyị ọ sị na ihe onye makwa ya mara ya anyị asị chukwu okike abịama bịa daa anyị odo bịa ma anyị ka anyị dịka edo ka anyị dịka edo na eke ka anyị dịka edo na orie ka anyị dịka edo na afọ ka anyị dịka edo na nkwọ wee jiri ohere a na-arịọkwa chukwu okike abịama onye kere ihe niile wee si biko na atụkwala ụmụ unu edo n'isi ala nchatancha na ụmụ nchatancha niile ebe ha bidoro na ebe ha zukọrọ na ebe ha luru ebe niile ala nchatancha nọ ka m na-asị biko bịa ka ị bịa bịa dee ha obi bịa ka ị bịa tinye udo n'ala nchatancha tinye ọganihu n'ala nchatancha tinye nnwere onwe n'ala nchatancha maka na udo adịghị n'ala nchatancha ọgba aghara dị na nchatancha ọ ya ka eji na-akpọku mmụọ kere ihe niile mana o nwerọ ihe kere ya mmụọ onye obiọma o mechie ụzọ o si mpio ara na-azụ nwa anyị si gị biko bịa ka ị bịa tinye udo na nchatancha nike tinye udo na nchatancha nike tinye nnwere onwe na nchatancha nike biko ka m na-arịọ arịọkwa m si biko na ọ sịkwa na ndị na-achị obodo batara n'obodo nchatancha wee na-anara nchatancha be ha ndị nchatancha si na a na-anara ha be ha ma ndị na-achị obodo si na ọ bụrọkwa nnara ife ka a na-anara mana nchatancha niile na-ebe akwa na-eri uju ndị nne nọ na nchatancha na-akwa akwa alịrị ndị nna na-akwa akwa alịrị ikorobịa na-akwa akwa alịrị agbọghọbịa na-akwa akwa alịrị ọ sị na ọ batara na be ha maakịcha be ha wee na-achọ ịkwatu be ha na ọ na-achụpụsị ha n'obodo ka ha naa obodo ọzọ m wee na-arịọ biko mmụọ niile nọ na nchatancha sị unu biko obi unu dajụọnụ ka unu binye enu n'iwe unu binye enu ga jeelu nchatancha ọgụ nụọrụ nchatancha ọgụ nụọrụ ụmụ nchatancha ọgụ eze nwaanyị anịke wa awụwa oke arụsị na nike ọ sị na onye ọ kpọrọ ya kpọrọ ibe ya a sị m unu kpọrọ ibe unu batanụ na be nchatancha ka unu bịa tinye udo n'ala nchatancha tinye nwere onwe n'ala nchatancha wee jikọta ha ọnụ ee jikọta ala nchatancha niile ọnụ ka a nyụkọọ mamịrị ọnụ ka ọ gbara ha ụfụfụ jike ha ọnụ ka ukwu azịza ka ha nwee ike wee jikọta onwe ha ọnụ bụrụ ndị na-ekwukọrịta n'ofu obi hmm? eze chukwu okike abịama anị isi ọgba na ugwu isi ọgba na ori isi ọgba na ugwu ọnọchitere asị m unu biko ọnọchitere ihe ọjọọ asị m gị biko binye binye na ya bụ ọgụ na-abata na nchatancha ka ị bịa nọchite ka ihe ọjọọ hapụ ịbata na nchatancha arịọ m gị anị isi ọgba na ọkwanụ gị ji anwụ eje ọgụ ọ na-abụrụ ọ daa n'aka nne ụnụ abụ ime ụlọ ga-akpụta anwụ ụnụ kpọrọ ụmụ ụnụ ụnụ ejewe ọgụ ụnụ eje ọgụ ụnụ atụrụ ugo na asị m biko anị isi ọgba ọgba isi ọgba arịọkwa m unu si unu biko unu binyekwa enu kpọrọkwanụ ya bụ ụmụ unu ụmụ unu ọ na-ekwu okwu ya bụ anwụ unu kpọrọ ya wee jewe ya bụ ọgụ unu kpọrọ ya jewe ya bụ ọgụ maka na o ji ihe nwata wenye aka enu asị m unu unu ekwekwala ka aka rụ ya o ji ihe nwata wenye aka enu were mma gbubie aka ka aka atọ n'ala ka nwata were ihe ya ee a sịrị ihe anyị na-amara ama mma anyị ee anyị ama nọ n'ụlọ wee bụrụ okenye nọrọ n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbụrị anyị si mba na ya bụ arụ na mpụ na aghụghọ dị na nchatancha akarịa na ya chọrọzi ya o nwezi onye ma onye bụ onye ya bụ ihe na-eme na nchatancha na anyị amaghị ndị nchatancha na-arịọ biko na o nwere ebe ha nyere gọvanọ ka o were and ebe ha ha nyere gọvanọ ka anyị na-arịọ anị isi ọgba na ugwu isi ọgba na anị nchatancha nwaeze chukwu bụ ụzọ mgba aka ji ọfọ igbo ọzọ eme nta eme imo na-akpọku unu na ọ bụ unu ma nke bụ eziokwu ọ bụrụ na nchatancha nyere ndị gọọmenti ana wee nye ha pọshọn ọzọ gọọmenti wee tinyewa aka n'ọzọ ọ bụ unu maara na maka na amaghị m ọ bụrụ na ọ bụ agrimenti gọọmenti and nchatancha ọ bụ ụnụ nwa bụ anị nchatancha na isi ọgba nchatancha bụ ihe maara maka na amaghị m maka na ọ bụ ụnụ na-afụ na ife afụ na nzuzo ọ ya ka m ji si onye ọbụla aka ya dị na ya bụ ihe na-eme na nchatancha makwa nwoke makwa nwaanyị anị isi ọgba asị gị jewe ọgụ ugwu isi ọgba asị gị jewe ọgụ mmụọ niile na-anụrụ nchatancha ọgụ asị m unu jewe ọgụ aja anị nchatancha asị m unu jewe ọgụ unu jekwa ọgụ kwụba aka unu ọtọ unu ejekwala ọgụ metụ onye aka ya dị ọcha aka mgbe unu ga-eje ọgụ onye mere ife ana ka ana na-achụ ọsọ onye aka ya dị ọcha nwere ihe ga-eme ya unu egbukwana ndị aka ya dị ọcha unu emegidekwana ndị aka ya dị ọcha onye mere ife ana ka ana ga-achụ ọsọ ọ ya ka anyị ji na-arịọ unu oke agbara nọọsụ na ọgbaji odoro ọ bụrụ na anyị mara onye anyị ga-agbakwara anyị gbakwuru unuwa bụ agbara anyị na-amara ebe onye anyị ga-agbakwara anyị gbakwuru unuwa bụ aja ana maka na ọ dị ebu ana ebu o nwere onye ga-emecha ihe niile ọ sị ka ọ bịa buru ana ọ dị ebu ana ebu ana bụ mmụọ ana bụ agbara ana bụ nwaanyị ị na-anụ akwa ụmụ ogbenye asị m gị biko binyenụ ka ụnụ gaa nụ akwa ụmụ nchata ncha niile dọta isikwu ya otu a ka ọ ga-esi wee dị n'aha Chukwu na aja eze chukwu okike abịama mmụọ anyị ji eje ọgụ tụrụ ugo na mmụọ nna nna anyị ochie mmụọ ndị nze na ndị ọzọ nwa eze Chukwubụzọ Mba aka ji ọfọ igbo ọzọ eme nta eme imo nwa bụ ugwu nwaanyị ka n'ike ji m na ụmụ uchu ugwu eze n'Ọnụọgba Nike ana m akpọ gị na asị m na ọjị ka m ji n'aka maka na onye wetara ọjị wetara ndụ onye wetara ọjị wetara udo onye wetara ọjị wetara amara weta ịhụnanya asị m biko lekwa ọjị m wetara n'isi ụmụ igbo niile ebe ọbụla ụmụ igbo zukọrọ n'ebe ha sọtụrụ asị m biko bịa gọziwere m ụmụ igbo niile bịa chekwubere m ụmụ igbo niile bịa bunyere m ụmụ igbo niile elu bịa bunyere m ebe ọ bụla ụmụ igbo nọ ga ka ị gaga zọpụta o nwere ndị igbo ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ ndị aka ha dị ọcha ndị na-enwere ihe ha mere

ihe dị ọṅụ wee dị ga napụtara anyị Nnamdị Kanụ ga kpọpụtara anyị Nnamdị Kanụ ga kpuchiere Nnamdị Kanụ ọnụ ya maka na ọ nọzi n'ime ụlọ mkpọrọ wee na-ata afụfụ ọ gịnị ka o mere maka na ọ na-azọ nwere onwe maka na ọ na-achọ ka udo dị maka na ọ na-achọ ka nwanne lie ka nwanne lie maka na ọ na-achọ ka igbo mara onwe ha ka ndị igbo niile jikọta onwe ha ọnụ o wee kpụrụ nwata nwoke a kpọchie wee kpụrụ ya wee kpọsa n'ime ụlọ mkpọrọ for how many years arọ one ka ọ dị arọ one ka ọ kpọsara ebe ahụ ayọkwa m asị m na oji ọfọ ga-anakwa oji ọfọ ga-anakwa oji ọfọ ga-anakwa oji ọfọ ga-analịlị ga kpọpụtara m Nnamdị Kanụ na eke kpọpụta ya na orie kpọpụta ya na afọ kpọpụta ya na nkwọ ka ọnụ kwuru njọ n'isi a tụgharịa kwuo mma ọ kwa ihe a ka anyị na-arịọ chukwu okike abịama dịka anyị na-arịọkwa ka anyị na-arịọkwa ma n'isi ụmụ Igbo niile ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ o nwere isi ụmụ ncheta ncha ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ ndị ọ bịara bịa kpụrụ ụbọchị dị otu a bụ mmadụ asatọ ọ kpọrọ bụ ndị ụmụ ncheta ncha ha ka nọ n'ime ụlọ mkpọrọ Chukwu Okike Abịama

a ga-akpọpụta ụmụ Igbo ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ ọ kwa ya ka anyị kwuru ụmụ Igbo niile nọ n'ime ụlọ mkpọrọ anyị sị na nnwere onwe ga-abụ nke unu n'afọ a anyị batara n'ime ya taa n'ebe niile unu ụmụ Igbo nọ n'ime ụlọ mkpọrọ asị m ma mba niile dị iche iche ka m sị Chukwu Okike Abịama napụta ụmụ Igbo niile n'aha Chukwu na aja ana wee na-arịọkwa n'isi ụmụ afọ Igbo ndị nọ n'ụlọ ọgwụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ndị nọ n'ime ụlọ ọgwụ ma ndị okeboro ụkwụ ha n'elu ma ndị okedoro aka n'elu ma ndị kpuru isi ma ndị dara ogbi ma ndị dara ngwụrọ ma ndị dị ime ma ndị ọbara kọrọ n'arụ mana ha nọ n'ime ụlọ ọgwụ na-ata afụfụ asị m Chukwu Okike Abịama doo dodo gaa n'ụlọ ọgwụ kpọpụtara m ụmụ Igbo kpọpụtara m ụmụ Igbo ndị nọ n'ụlọ ọgwụ maka na ọ na-atụ anyị n'ọnụ anyị na-ekwu na ihe siri ike n'obodo ụmụ Igbo nọkwa n'ụmụ ụlọ ọgwụ ata afụ asị m biko gaa ka ị gaa napụta ha napụta ụmụ Igbo ndị ahụ nọ n'ime ụlọ ọgwụ gaa bụrụ ọgwụgwọ nsọ wee nye ha gaa bụrụ ọbara nye ha gaa bụrụ mmiri nye ha gaa bụrụ onye inyeaka wee napụta ha n'ihe a ka anyị na-ayọ n'isi ụmụ Igbo niile asị m biko n'ihe a ka ị ga-emere anyị ka obi dị anyị ọcha maka na anyị nọkọrịta ọnụ na-enwe aṅụrị ọ kakwa mma karịa na anyị nọ n'ụlọ ọgwụ ọ ya ka m ji arịọ biko napụtara m ụmụ igbo niile ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ napụtara m ụmụ igbo ndị nọ n'ụlọ ọgwụ napụtara m ụmụ igbo ndị na-enweghị onye inyeaka napụtara m ụmụ igbo ndị na-enweghị ọnụ na-ekwuru ha ihe a ka m na-ayọ n'isi ụmụ igbo niile wee gọọ wee kwere na Chukwu Okike Abịama na taa anyị na-awọrọ gị ọjị Igbo na taa ka ụmụ Igbo ga-enwere onwe ha taa ka ihe ọṅụ ga-abata n'ala Igbo taa ka udo ga-abata n'ala Igbo taa ka nnwere onwe ga-abata n'ala Igbo taa mmiri Chineke jiri mmiri wee tụọ n'ime taa ka ihe akụ akụ ihe enwe enwe ga-abata n'ala Igbo niile ebe Igbo bido na ebe Igbo gbakọrọ na ọ ya ka anyị na-agọ n'isi ụmụ Igbo niile wee gọọ wee kwere wee sị na otu anyị si gọọ ya na otu a ka ọ ga-esi wee dị n'aha Chukwu Okike Abịama asị m na ọkụ a gụnye nwata n'aka adị eri ya Chukwu Okike Abịama Amadioha aja ala Igbo niile oke mmiri na-ejere ndị Igbo ozi mmụọ eze nwaanyị niile mmụọ ndị eze nwoke niile mmụọ dibịa nwoke na dibịa nwaanyị mmụọ ọdịnala Igbo niile ee mmụọ eziokwu mmụọ ezi omume mmụọ ndị mbụ na ndị egede na ndị nze na ndị ọzọ mmụọ ndị eze niile nọ n'ala Igbo mmụọ aka ji ọfọ niile nọ n'ala Igbo ndị niile ji ezi ọfọ n'ala Igbo ana m akpọkọ ụnụ taata bụ ụbọchị afọ wee sị ụnụ binye enu bịa meere ụmụ Igbo ife bịa meere ụmụ Nchatancha ife bịa meere ụmụ Nike ife bịa meere ụmụ Ọnụọgba ife arịọ mụ gị sị gị na tata ka ihe ọṅụ ga-abata n'ala Igbo ka ihe ọṅụ ga-abata n'ala Nchatancha ka ihe ọṅụ ga-abata n'ala Nike ka ihe ọṅụ ga-abata n'ala ụmụ Igbo ebe Igbo bidoro na ebe Igbo sọtụrụ na ana m agọ n'isi ndị Enugu steeti niile na-asị na taa ka ala Enugu ga-adị mma Enugu ga-adị mma ọzọ ala Enugu ga-adị mma ọzọ ọbịalụ be onye abịagbukwana ọ nakwa mkpumkpu apụkwana ya ndị ahụ bu ọgụ wee bịa na Enugu steeti ka o gbuo Enugu steeti asị m ha bịakwa ha afụkwana ụzọ ha ga-esi na na ha ga-abịa mana ha ga-ekpu isi asị m biko n'ala Enugu steeti niile ka m na-asị tinye udo n'Enugu steeti ka anyị nyụkọ mamịrị ọnụ dịka ukwu azịza ọ gbaala anyị ezigbote ụfụfụ asị m biko ka nwanne fụ nwanne ya n'anya ka ikwu fụ ibe ya n'anya ka anyị mara na anyị bụ nwanne ndị Enugu steeti niile na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ndị Enugu steeti niile na ọ ga-adịrị ụnụ na mma ji ụnụ kọrọ na ala ga-efuru ụnụ ezi ome mkpụrụ ụnụ kọrọ na ọhịa ka ụnụ ga-awọrọ asị m biko na mmụọ niile nọ n'Enugu steeti mmụọ niile nọ na Nike eze nwaanyị Anike Nwaụwa mmụọ niile nọ n'Udi mmụọ niile nọ n'Eziagụ mmụọ niile nọ na Nsụka mmụọ niile nọ na Agbani mmụọ niile nọ n'Ọkụnanọ mmụọ niile nọ n'Ọgwụ mmụọ niile nọ na eh, ebe niile n'ala Enugu niile ebe niile Enugu bidoro na ebe ọ kwụsịrị mmụọ niile nọ n'Enugu steeti ka sị ha binye ka unu bịa were ọjị unu na ọ kwa na ọjị unu ka m na-enye ụnụ ka ụnụ bịakwa bịa rie ya bụ aja n'isi Enugu steeti n'isi ụmụ Enugu n'isi ụmụ Nike n'isi ụmụ Nchatancha bụ ndị anyị nọ n'ime ya ndị a ka m na-akwa akwa alịrị maka na ya bụ ihe ike dakwasịrị ha na-arịọsi gị biko dododo gaa napụtara m ụmụ Nike napụtara m ụmụ Nchatancha bịa tinye udo na Nchatancha mee ka ọnụ kwuru njọ tụgharịa wee kwuo mma asị m ma nwoke ma nwaanyị aka ya dị n'ime ya a sị m ka m gọsịa wee kwere taa ka m nyekwara ọfọ ka m nyere aja ana wee sị unu biko mmụọ na ikuku na anyanwụ unu jide ndị niile aka ha dị n'ime nsogbu a jide ha jidesie ha ike unu alapụkwana ha na otu a m si kwuo ya otu a ka ọ ga-esi wee dị n'aha chukwu na aja ana n'ọfọ ogologo dị n'ala isi ike n'isi anyị n'isi ụmụ ụmụ anyị ọ bịara igbu anyị gbuo onwe ya osisi ahụ fụrụ ụmụ Enugu wee tọọ nkwe ikuku fụtuo n'ala ya osisi ahụ anya ahụ fụrụ ụmụ Enugu wee kwawa akwa alịrị alịrị akọkwana ya n'anya onye fụrụ ụmụ Enugu wee cheta ihe gburu nwa ya ihe gburu nwa ya ga-egbu onye ahụ na ọ bụrọ ụmụ Enugu gburu nwa onye ahụ a sị na ụmụ Enugu ga na-eje ha ga na-ana a sị na ụkwụ anyị ji jee mba ka anyị ga-eji naa turu ugo naa na ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya a sị m ebe ndị ọzọ jere tọọ na anyị ga-eje na anyị ga-ana maka na eje ana bụ isi ije a sị m na mkpụrụ ọbụla anyị kụrụ n'ala ya ka anyị ga-aghọrọ

ọ bụ isi ọgba akpọkukwe m unu wee kpọkuo ngwu nge n'ụzọ nwa ezi ome oke ngwu bi n'agụ oke arụsị na-enye onwe ya nri Ani Ọnụọgba na Ugwu Ọnụọgba na eze nwaanyị nwee na-ebụ eze nwaanyị Idodo ikwu nne m eze nwaanyị Ekulu Ekulu na ome Emene akpọkuchaa m unu ncha niile sị unu nekwe na ọjị unu n'ọhịa ka m na-awara unu n'isi aja ụmụ Igbo niile na-achụ taa maka aja ahụ a na-achụ taa na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo niile na mma ka unu sokwere wee bịa bịa keta ya bụ oke mgbe ihe ọma ga na-emele ndị arụ ọzọ ya mekwere ndị Enugu steeti mgbe ihe ọma ga na-emele ndị mba niile ya mewe n'Enugu steeti ka Enugu steeti soro na ndị e ji eme ọnụ ndị niile na-achị Enugu steeti n'ezi obi ha a sị m na ọ ga-adịkwara ha na mma mana ndị ji ihe ọjọọ wee na-achị Enugu steeti a sị m mmụọ chụwakwa unu na otu m si gọọ ya otu a ka ọ ga-esikwa wee dị n'isi Enugu steeti niile Imo steeti yiri gọcha n'isi unu Anambra iwurugo
ọ ga-adịrị na anyị na mma ise
tata bụ ụbọchị afọ ụbọchị akụkọ ndị ụwa ji eri afọ tata ka anyị na-eme ịga afọ ọfụrụ ịba n'afọ ọfụrụ ndị gboo dịka ihe ndị nna nna anyị ha mere wee mefọrọ anyị asị m ọkụ a gụnyere anyị n'aka ya anyụkwara anyị n'aka na onye ọkụ nyụrụ n'aka bụ onye menyụrụ ya asị m ọkụ a ga na-enwuru anyị n'aka n'aka Akajiọfọ asị m na ọ ga-adịrị gị na mma ebe gị na onwe gị mmụọ si n'ime gị na-akpọkọta ndị Igbo anyị na- anyị na-anachigha azụ na ihe ndị nna nna anyị ha mere ka igbo nwee ike ịdị mma ka anyị dịkwa ka ka chi si wee kee anyị asị m na ọ ga-adịrị gị na mma dịkwara ndị aka ji ọfọ niile onye ọbụla ji ọfọ o ji asị m ka onye chiri ya ezere anyị na-akpọ ndị ichie ukwu na ndị ichie nta ndị mbụ na ndị abụọ ndị egede na ndị ọkpụ ndị nna nna anyị ha maka onye ma nna ya marago ndị ichie ndị ichie mara ndị egede ndị egede mara ndị ọkpụ anyị gbakwasị ụkwụ n'aja ala igbo niile maka na igbo wụ otu onye na-asị chi okike abịama onye jiri mmiri siri ike kpụọ aja were aja siri ike kpụọ mmadụ kụnye ume kpọọ ya mma ndụ onye ka mụnwa mma ndụ bụ ndụ bụ isi obi ala onye gwuru ike nwoke ọkwa chineke nwa diwara ndị mezọ na ndị mezike nze nke onye metara aka ji ọfọ onye isi nchụaja ọdịnala wee ji ọjị ndị imo steeti ọwụghị imo na ọwụ imorimo kama asọsọ imorimo ya makwa n'ụzọ ụtụtụ anyị na-atụnye ego n'enu ọjị na ọwụ udo ka anyị na-ekwu okwu ya na ọ ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ya na ọ ndụ ka anyị na-ekwu okwu ya na ọ ahụ isi ike ka anyị na-ekwu okwu ya maka onye dị ndụ na-enweghị ihe o ji eleta ndụ anya ndụ ahụ nakwara n'iyi ya wee sị unu biko n'afọ ọhụrụ nke anyị banyere eji m aha ndị Imo steeti wee na-awapụrụ unu ọjị wee na-asị na anyị nye unu ọjị ka nwata unu nara anyị dịka okenye anyị nye unu ya dịka mmadụ unu nara dịka mmụọ na enwekwanụ nke anyị ma na onye na-enweghị ihe o bu enweghị ihe ọ na-akụwakwa ya nọkwa ya bara onye ukwu ya bara onye nta bara nwaogwugwu bara nwanọsike bakwara ndị nne di ya nọ n'ụlọ anyị ejighị ọjị ka anyị gọgbuo mmadụ anyị asịghị ka anyị gọgbuo nwoke anyị asịghị ka anyị gọgbuo nwaanyị anyị asịghị ka anyị gbuo nwata ma ọ ka anyị gbuo okenye ma ọ ka nwata fuo ka okenye fuo ya na ọwụ ya bara onye ukwu ya bara onye nta anyị na-akpọku ọwụwa anyanwụ na-akpọku ọdịda anyanwụ na-akpọku anyanwụ na ụmụ agbara na-akpọku ihe na-emere ihe ma ihe anyị na-emere ihe na-akpọku mmụọ anyị na-edunye ozi ya aga na-akpọku mmụọ na-edunye anyị ozi anyị gaa na-akpọku mmụọ na-ege anyị ntị na-akpọku mmụọ na-anara anyị ihe wee rie asị unu bịakwa bịa taa ọjị mmụọ niile n'imo steeti anyị kpọkwara unu na-akpọkwa nwa agadi ụmụ dị anụ na-akpọkwa ogwugwu ọsachi na-akpọ ikenga oliwe ọbụrụ ekwunite chikwasara ada ata ite ada asị unu bịakwa bịa taa ọjị n'aha ndị imo ọkachasị na ala ọlụ asị m mmụọ niile na-emere ọlụ ihe ebe ndị iro batara na ala ọlụ sị ka ha gbuo mana ụmụ mmụọ ala ọlụ aja ala ala ọlụ nna akpa ike wee na-akpọkwa mmiri njaba oke agbara njaba o ji eke apụ apụ asị m unu binie elu megide ndị na-emegide anyị na onye na-enwe ihe o bu enwekwa ihe ọ na-akụwa enwekwa ihe anyị bu n'obi ha bụ n'obi ka ọ bara onye ukwu mana ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwe nwenwe ọsọ onye ọbụla si n'isi anyị na-agba aja e were nke ya bụrụ ya ị sị na ndụ anyị adịghị gị mma gị rechikwa ndị mmụọ nke gị ọ kwa ya ka anyị na-ekwu okwu ya wee na-asị n'oke ụbọchị taata anyị na-achọ ịgha mkpụrụ anyị agụọla afọ na-achọ ịgha mkpụrụ a sị mkpụrụ a ga-amịtara anyị ihe ndị na-achọ nwa ga-enweta nwa ndị na-achọ nwaanyị ga-anụta nwaanyị ndị na-achọ di ga-anụta di ihe ọ bụla onye na-achọ bụ ezigbo ihe ọ ga-erukwanụ ya aka ọ ya ka anyị jikwa ọjị n'aka wee na-akpọku wee na-asị gị bụ chukwu okike abịama ndị egede na ndị ọkpụ na-akpọku gị eze nwoke mmiri gị eze nwaanyị mmiri oke osimiri ezi nne eze nwaanyị njaba eze nwaanyị ekulu eze nwaanyị idodo eze nwaanyị mmiri imo eze nwaanyị ọmambara eze nwaanyị ọrashị eze nwaanyị ugwuta lake eze nwaanyị agụlụ lake eze nwaanyị nike lake ikenga ndị mmiri oke ọfọ ndị mmiri agwụ ndị mmiri anyị kpọkwara unu ndị ejima ndị dada ndị ihe ọma na-adị mma anyị sị unu oke osimiri bubataranụ anyị ihe ọma n'afọ ọhụrụ anyị banyere a sị ihe ọbụla ruru unyi na mmiri ka e ji asachapụ ya anyị sị ebe ọbụna anyị gahiere ụzọ n'afọ gara aga ebe ọbụna anyị kwuhiere okwu n'afọ gara aga ebe ọbụna anyị chehiere echiche n'afọ gara aga anyị sị biko ebe anyị na-amaghị mee a sị edere dịka edo ma gbaghara ma nara aja nke anyị na-achụ n'oke ụbọchị taata maka ọdịmma anyị na ọdịnihu maka ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị a sị na azụ ụwa ka anyị na-ekwu okwu ya maka ihu ụwa anyị abago n'ihu ụwa onye ga-eme na azụ ụwa ma anyị pụọ anyị sị ka azụ anyị kakwa ihu anyị mma ise a sị m na anyị kọọ mkpụrụ na ọ ga-amịtara anyị ihe onye tọgbọrọ ka ọ ga-atụtara onye zakọọ onye kporo ise ị zakọọ nke ọma kporo nke ọma ise ị zakọọ nke ọjọọ kporo nke ọjọọ ise onye tupu ya ga-ata ụta a sị m ihe mmeta aka anyị ga-agaziri anyị n'afọ a ndị na-arụ ọrụ ọ ga-agaziri ha ndị na-azụ ahịa ọ ga-agaziri ha a ga-ebuni ha enu n'oke ụbọchị taata a sị m mmadụ niile kpara ụkwụ ebe a ma ndị chi echi bịa ma ndị na-anụ ihe anyị na-asụ ma ndị anaghị anụ ihe anyị na-asụ ụmụnne anyị ndị nke gbara anyị akụkụ ndị ihe ọma na-adị mma a sị m na ihe ọma ga-erukwa ha aka a sị m na ọ ga-adịrị anyị na mma na eke na orie na afọ na nkwọ na anyanwụ na ụmụ agbara na ndị eziokwu na ndị nwaanyị na aha chukwu okike abịama ise ise ise ise

ụbọchị tata mgbe afọ mgbe e ji agụ afọ ọfụ anyị batara na 2024 wee na-asị na afọ ochie anyị aga tata anyị na-agụ ya afọ ọfụ wee na-abanye n'afọ ọfụ na afọ nke anụwa ga-akara anyị mma karịa ndị nke mbụ gara aga

ga-ajụ oyi deredu oke nkwafu ọbara na oke igbu mmadụ na oke ekpomọkụ dị na ana igbo niile na ana biafra niile na ọ ga-ederedu na ọ ga-ajụ oyi anyị jikwa otu aka ahụ were wetakwa nna anyị bụ ọhamadike nọ n'ime ụlọ mkpọrọ biko na ọ ga-abụkwa onye ga-enwere onwe ya na mkpọrọ efe ha aka ma ọ pụta ka ọ na-apụta ka ọ ga-ejiri uwe anyị bụ flag anyị wee na-apụta anyị wee bụrụ ndị na-arụ na na be anyị biko anyị na-ayọkwa unu ndị niile bịarụ ma ndị ka nọ n'ụzọ ma ndị na-abịarọ biko bụ ụmụnne anyị ma ndị nọ na mba dị iche iche biko ebe ọbụla ha nọ nke ọbụla bụ ihe dị mma onye ọbụla na-etinye aka n'ime ya ka ọ bụrụ nke ga na-agaziri onye ahụ biko n'otu aka ahụ ka anyị na-ayọkwa na ka anyị na-awa ọjị anụnwa na ndị mmụọ na Anambra biko ha narụ ọjị anụnwa ka ha ka ha were ọjị anụnwa wee bụrụ anya anyị na mmụọ ka anyị were ya wee bụrụ nke ha dịka anyị na-awakwa ọjị a na-enyekwa ha ka ọjị anụnwa bụrụ nke ha ga-eji

were ọjị gị n'isi ndị Abia steeti niile were ya gọọ ọfọ n'isi Asolasi bụ onye Abia steeti ị ga- ị ga-represent Abia steeti ee represent ha gọọ ọfọ n'isi Abia steeti maka ọdịmma ndị Abia Abia steeti niile ọgamniru ogologo ndụ na arụ isi ike ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-ekwu ị sị chukwu okike abịama ndị mbụ na ndị egede na-asị ka ọfọ soro ibe ya lee ịwazi anyị wụsa ha bara n'oke mma anyanwụ ụtụtụ ya na ndị aja ahụ niile ekenekwere m unu ụlọ nwoke bụ eze ka agụ Andrew bie na-ekwuchite onye isi ndị Abia steeti a sị site n'ụbọchị tata na-abụ ụbọchị afọ bụ New Year ndị Igbo bie na-asị na ihe ọma niile ga na-agaziri ndị Abia steeti Ise.

ka onye ebonyi nọ ebe a
ọ chineke kwukwa eziokwu ebonyi bịa were ọjị ebonyi were ọjị
sikokara ọwụwa anyanwụ otu lee ya nwe efi lee ya mgbede mgbede abụzọ na-ede mbụ nwa nwụrụ ebonyi steeti nwa mụrụ ọba ji ekele chere na-emere ala ọnwa ụlọ asụsụrụ aga ahụ ụsụ anwa ụlọ ọkpọkọ aga ahụ ọkpọkọ anwa ụlọ ogbodokwu aga ahụ ogbodo anwa ụlọ esi ozu aga ahụ ozu ihe l'ọbụla la ebe onye zikol ọya bịa mara nje ekwu na mmadụ isi onu merugo meju oke mee ihe l'ọbụla ebe okela emezu eme mgbe anyị ya mee ọzọ ihe ọbụla esiri ọzọ nwanne m ogbuka ihe ọbụla na ọbụ ọzọ nwanne azụ ekwe nwoke aza abịa nsọ soro bịa ntanụ ọzọ na-edele ekwe ede siri na ya ọ gwada nwụrụ m nwekwala ụkwa ọ gwada bụ na di nwụrụle m odegbala onwe ala ụkwa alụwo meta ngwa n'obiakọta bụ n'ụwa kpamkpam eziokwu na nwere eza ee ala ebonyi izo nwanyị ọ na-ekele ile n'oge aga abịala oge ruo from today now mgbe m sịrị taa na agadaga m ekukwelekwa ọzọ oge ngịrị igwe na omere nteke ọkwụ ole ọgụ biafra anyị mara ugbu agha meka anyị gaji igwe anyị gabigara emekerịsị ndị ata ekwe ekwe ndị lara npa eke weta ekwele ọhụrụ

fulani ma ọ bụ awụsa ma yoruba ma ndị igbo otu ya nụ ha chọta ọnwụ iko n'ochefu tantara debe ebe m na amada ọ bụ eziokwu isi ịbụ nwa kwesịrị ka okwukwe eziokwu ee ọtọ kwere fere ka ada gị jegere mụ na ego isi akụ n'ọzọ ọkwa anyị beda beri ọkwa anyị ekwu ọkwa anyị zeri isi agụrụ mere

ima ihe ọbụla na tatị mee ka ojibere tokwuru ime ọ gụba ala anya azọ kpagụba ikuku na ọbụwa niile ma onye ahụ otu ma onye nwe isi ma onye mgbede mbozi aka ọ bụla osiri aka nri osiri aka ịcha ma osiri azụ mebe eje dịrị ebe anyị gwụla dara nta na adaga ebe anyị tụkwara onye nọ nta ise ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Chukwu okike abịama ise ee onwe onye delta n'ebe a onwe onye Akwa Ibom onwe onye Cross River onye Kalaba onye Igweọcha na ya onye Bayelsa Benue na ya onye Kogi ọ dị mma ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Chukwu Okike Abịama eze Chukwu Okike Abịama anyị ekenekwe gị na ọjị a m ji n'aka taa bụ ọjị n'isi ndị igwe ọcha n'isi ndị kalaba isi ndị akwa ibom isi ndị cross river isi ndị kogi isi ndị benue ndị igodomigodo ndị benin isi ndị delta isi ebe igbo bidoro na ebe igbo kwụsịrị maka ndị na-anọghị ebe a ọjị m ji n'aka bụ n'isi ha arịọ m gị chukwu okike abịama na ị mazuru ọchịchọ obi ha na-efu m n'obi ha karịa m onwe m na ife m na-arịọ tata bụ biko n'isi ha bụ ka ọfọ niile anyị gọrọ tata soro ibe ya lee n'aha chukwu okike abịama ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Chukwu okike abịa ọ ga-adịrị anyị na mma biko nzu ahụ onye ji ihe o ji nzu
oge elula mgbe e ji aya mkpụrụ maka na onye na-aya mkpụrụ yarụ mkpụrụ mgbe ọ yarụ mkpụrụ ụfọdụ wee dakwasị n'elu okwute according to otu ha si wee kwuo ụfọdụ wee dakwasị n'elu aja ụfọdụ dakwasị n'elu ogwu ihe a bụ inu okwu ka ọ tụụlụ anyị atụ mana mkpụrụ a anyị ga-aya tata ga-adasara n'ana wee mịtara anyị ezi mkpụrụ ose ga na-afụ ndị ilo anyị ụfụ n'obi maka ihe anyị na-amarọ ama amakwa anyị ihe a nọ bụ egbe bele ugo bele nke sị ibe ya ebekwana nku kwaa ya akwa ezi mkpụrụ ka ọ na-akụ n'isi ụmụ igbo ezi mkpụrụ ka ọ na-akụ n'isi ọra igbo niile na ihe ọma ga-emewele ndị igbo niile ma na eke ma na orie ma na afọ ma na nkwọ afịa na anọ ụbọchị na anọ n'otu anyị si kwuo ya n'otu a ka ọ ga-esi wee dị o n'aha Chukwu na aja ana